So, bogfaidh muid ar aghaidh chuig ceantar bardasach Chill Droichid agus Léim an Bhradáin. So, mar a dúirt mé, tá dhá ghrúpa anseo inniu, nach iontach an rud é sin? So, cuirfidh muid fáilte roimh Muireann de Róiste ar dtús. Is as Gaeilge an Bhradáin í. So, fáilte romhat, a Mhuireann. Caitríona de Róiste. Míneoidh mé go díreach. Is Muireann, is deirfiúr liom í Muireann agus is cathaoirleach í ar Ghaeilge an Bhradáin ach tá sí ag súil le leanbh i gceann trí seachtainí, mar sin tá sí ag suí ansin go ciúin agus tá mise ag seasamh isteach mar leas-chathaoirleach agus sin an fáth go bhfuilimse anseo. Déanfaidh mé sin mo leithscéal. Cuirfidh mé tús mar sin le an cúlra a thabhairt daoibh. Rugadh agus tógadh mise i Léim an Bhradáin agus tá an t-ádh orm, nó an t-ádh liom, gur éirigh liom an Ghaeilge a bheith agam ó dhúchas agus gur tógadh le Gaeilge mé. Mar gheall ar an líon Gaeilge agus Gaeilgeoirí a bhí sa cheantar i Léim an Bhradáin, mar is eol daoibh, Bunaíodh Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh 1979 má táim ceart agus is de bharr an líon daoine a bhí ag tacú leis an nGaeilge agus a bhí ina gcónaí sa cheantar an cúis leis sin. Bunaíodh an scoil, bhí naíonraí curtha le chéile, tosaíodh i dtithe. ghnáth, na gnáthdhaoine iad agus bhí líon mór Gaeilgeoirí, mar shampla an dream i gCill Mhic Chriodóg, ag labhairt na Gaeilge. Ach ba é de bharr Seán anseo agus Glór na nGael ar bunaíodh Gaeilge an Bhradáin. Bunaíodh an coiste an bhliain seo caite. mí Márta seo caite. Ár mbuíochas le Seán agus Glór na nGael agus is sin an so tá muid úrnua, sin an fáth go bhfuil muid anseo agus rachaidh mé tríd anois libh. Mar a fheiceann sibh so mí Márta seo caite a bunaíodh an choiste agus bhí dream mór agus mar a fheiceann sibh líon aoisghrúpaí éagsúla a tháinig le chéile ar an oíche agus as an ón oíche sin bunaíodh coiste Ghaeilge an Bhradáin agus le seachtar ar an gcoiste. Ar aghaidh libh. Cúig nóiméad agam so caithfidh mé leanúint orm. Mar a fheiceann sibh, síníodh bunreacht agus an móraidhm leis an gcoiste ná seans a thabhairt do mhuintir na háite an Ghaeilge a úsáid. Mar a dúirt mé, bhí daoine tagtha, chun cónaí sa cheantar le Gaeilge agus an sprioc saghas agus an mana a bhí againne ná go raibh muid ag iarraidh seans a thabhairt do mhuintir na háite pé Gaeilge acu a úsáid. Sin. Mar sin, rachaidh mé tríd roinnt imeachtaí. Chuireamar tús leis agus bhaineamar úsáid as an smaoineamh Pop Up Gaeltacht a chur le chéile le é a dhéanamh réchúiseach agus sin ceann des na mór-rudaí a bhaineann leis an gcoiste s'againne, is cuma cé chomh maith nó olc nó pé rud an líon Gaeilge agat ach is seans é le daoine a thabhairt le chéile agus bhí breis is caoga duine linn an oíche sin agus rinneadh ceiliúradh Ó thaobh na Gaeilge de bhí ceol, bhí Comhaltas mar chuid dó agus eagraíochtaí arís ag teacht le chéile ag ceiliúradh na Gaeilge. Ansin rinneamar smaoineamh agus machnamh ar, bhí muid ag iarraidh cinnte a dhéanamh go raibh líon saghas, go raibh réimse leathan ó thaobh aoisghrúpaí éagsúla i gceist agus rinneamar an cinneadh ansin siúlóid teaghlaigh a eagrú agus d'eagraíomar sin an bhliain seo caite, mí Bealtaine agus rinneamar ceann eile an tseachtain seo caite agus arís bhíomar, Bhí ionadh orainn ar an líon daoine a bhí ag tacú ó thaobh na Gaeilge de agus bhí sé go hálainn a bheith ábalta seans a thabhairt go háirid do thuismitheoirí, na bunscoileanna agus mar sin de, seans a thabhairt dóibh saghas blas a fháil de Ghaeilge lasmuigh den scoil má dhéanann sé sin de den scoil agus chomh maith leis sin thugamar seans do réimse leathan aoisghrúpaí páirt a ghlacadh. Sa Chúinne Cainte bhí orainn dul ar líne ar feadh tamaill ach d'éirigh linn ach uaireanta measaimid go mbíonn daoine b'fhéidir imníoch nó nach mbeidh siad róchinnte faoin líon Gaeilge acu ach tá muid ag déanamh ár ndícheall

Intel an scéim phobail ansin agus thugadar ríomhaire glúine dúinn agus táimid anois ag iarraidh teacht ar bhealach len é sin a thabhairt go dtí pobal agus an ceantar go ginearálta. Go raibh maith agat. Sea. Ceirtler. Anois, tá mé ag teacht chun deiridh anois, ach tá sé tábhachtach smaoineamh ar roinnt des na dúshláin a bhaineann leis rud mar seo mar is eol daoibh, is obair dheonach a bhíonn sa gceist agus níl ach seachtar ar Choiste Ghaeilge an Bhradáin. Bíonn sé deacair na rudaí seo a chéile so bhí sé tábhachtach é seo a mhíniú agus a bheith tuisceanach faoi seo ach sin an, tá sé fíorthábhachtach agus tá fíorbhuíoch dínn as a bheith anseo mar tugann sé saghas ardú meanman dúinn tuiscint a bheith againn saghas ar tionchar agus na dúshláin agus baineann sé le gach grúpa agus tugann sé saghas, mothaíonn saghas níos suaimhní faoi rudaí anois agus muid ag tabhairt aghaidh ar rudaí agus tá sé beocht cruthaithe ionainn anois arís le aghaidh a thabhairt ar imeachtaí éagsúla. Mar sin.